A pustis de s'acordu fatu sàpadu in s'intiri de s'addòbiu de su centru-destra, ube a sa Lega li sunu tocados tres assessoraos, s'isetan sos nùmenes de sos àteros sete assessores chi mancan pro cumpletare sa Giunta regionale ghiada dae su presidente Solinas, S'addòbiu de maggioràntzia diat dèpere àere abrandau sas cuntierras de sas dies coladas chi ant custrintu a Solinas a si presentare in sa prima sètia de su Cussizu regionale chin chimbe assessores ebbia. Pro como duncas sa Giunta, chi s'est riunia pro sa prima borta chenàpura, adotande provedimentos in matèria de eletziones amministrativas e provinciales, Est formada dae Solinas, dae Alessandra Zedda a su traballu e Giuseppe Fasolino a sa programmatzione, ambos esponentes de Forza Italia, dae su leghista Mario Nieddu a sa Sanidade, Gianni Lampis de Fratelli d'Italia a s'Ambiente e Gianni Chessa de su Psd'Az a su Turismu. A s'apellu duncas mancana sete nùmenes. Tres diana deper esser feminas pro pro arribare a battoro de doichi assessores gai comente cheret Solinas. Sas delegas de assignare sun importantes, mancan industria, urbanistica, traballos publicos, trasportos, agricoltura, cultura, istruzione. Pro sa presidenzia de su Cussizu sa Lega at fattu su numene de Michele Pais e cras In sa sicunda sètia an a bastare trintunu votos de sessanta pro assignare sa càrriga chi Forza Italia aiat pediu pro Antonello Peru. A cantu paret non bi diant dèpere èssere sorpresas, fintzas si sos dolores de mata de Forza Italia non parene abrandaos de su totu. In custas oras s'at a crarire sa situatzione in intro de su centru-destra chi a pustis de sas eletziones de su bintibàtor de frevàriu e de sos ritardos pro neche de sa dificultade in s'iscrutìniu est trantzinde galu s'operatividade de sa Giunta. Una paja de chidas fachet su presidente de sa Regione Solinas at pediu a Alitalia de bolare in sas tratas de continuidade aèrea dae Casteddu e s'Alighera chentza sas cumpensatziones prevìdias dae sa continuidade aèrea chi diat intrare in vigèntzia dae su dechesete de aprile ma sa Giunta l'at suspesa pro un'annu ma sa risposta no est galu arribada. De firmare sa continuidade est istau detzisu a pustis de un'addòbiu chin sos funtzionàrios de sa Commissione europea chi s'òcupana de trasportos e cuncurrèntzia, pro evitare chi s'aperiat una procedura de infratzione a pustis de s'espostu fatu dae Ryanair pro s'assignatzione de sa continuidade aèrea a Alitalia. Su presidente Solinas, duncas, at detzisu de suspèndere totu pro un annu pro permìtere a s'esecutivu regionale nou de elaborare unu progetu de continuidade aèrea chi previdit sa tarifa ùnica e su regime de continuidade a totu sos àteros aeroportos puru. Air Italy, chi at perdiu su bandu, at zai atzetau de bolare dae Terranoba a Roma e Milano chentza cumpensatziones. E in sas dies coladas, su TAR de su Làtzio at respintu su recursu presentau dae Ryanair, ube pediat de suspèndere su decretu de su Ministeru de sos Trasportos supra s'impositzione de sos òneres de servìtziu In sas tratas dae S'Alighera, Casteddu e Terranoba pro Roma Fiumicino e Milano Linate e de sos bandos de sa Regione pro sa gestione de sas tratas, bandu chi at bintu Alitalia chi at presentau sas menzus ofertas. Mancat pacu a Pasca e su pretziu de s'anzone est arribbau a prus de chimbe euros a su chilu. Cust'annu puru duncas, che a semper in ocasione de sas festas de Nadale e de Pasca, dae sos duos euros e trinta tzentesimos, chi non bastana mancu a pacare sas ispesas, su pretziu de s'anzone est aumentau gràtzias a sas astas. A lu nàrrere est su Cussòrtziu pro sa tutela de s'IGP Anzone de Sardigna. De deche italianos, bàtoro an a manicare s'anzone a Pasca, nùmeros chi creschent in Sardigna ube si colat a su sessanta pro chentu. In mèdia, in custa ocasione si cussumit belle su bintichimpe pro chentu de sos anzones sardos IGP, percentuale chi cust'annu mìnimat a su deche pro chentu ca Pasca. Est a s'acabu de aprile. Ja fit ora de àere pretzios de gabbale, nat su presidente de su cussòrtziu Batista Cualbu, sas astas sun un'istrumentu importante chi fachen crèschere su prètziu fintzas de sas àteras IGP italianas. S'oferta in custu perìodu est arta meda e sos anzones sardos IGP sun pacos ca sa Pasca at a èssere in acabu de aprile. Comente cussòrtziu, sichit Cualbu, semus traballande e ponende in campu fainas nobas pro garantire a su pastore unu prètziu zustu totu s'annu. In sas butecas, pro Pasca, amus a acatare su binti pro chentu de sos anzones de orìgine italiana, totu su restu chi arribbat est istranzu e benit mescamente dae Grècia, Macedònia e Romania. Sos carabineris de su Cumandu Provintziale de Nùgoro sichint sos controllos contra sas violatziones de su còdiche istradale, a manera particulare contra chie guidat imbriacu o drogadu, cumportamentos chi medas bortas acajonant incidentes fintzas mortales. In su fine chida coladu sos carabineris de sa cumpania de Siniscola ant fatu unos cantos controllos in sos caminos de cumpetèntzia issoro, denuntziande chimbe pessones ca fini guidande imbriacas, ritirandecheli sa patente e denuntziandelas a s'autoridade giuditziària. A un'àtera pessone l'an acatados tres grammos de mariuana e l'an sinzalada a sa prefetura de Nùgoro. E semper in s'àmbitu de custos controllos, sos carabineris de sa cumpania de Lanusè an denuntziadu unu zòvanu de Lotzorai ca fit guidande imbriacu e drogadu, su sero de su ses de martu e at apiu un'incidente e istradale in s'istatale chentuvintichimbe a pacu tretu dae su biviu pro Tortolì. A su locu sunu suprios sos carabineris de Bari e sos sanitarios de su chentedecheoto chi l'ana sucursu, ca fit fertu e che l'ana picau a s'ispidale de Lanusè. Cando l'ana fatu sos esàmenes de su sàmbene est resurtau chi su zovanu fit positivu a sos cannabinoides e aiat unu tassu alcolemicu artu meda. In s'àmbitu de sos controllos contra a su riciclàgiu e pro compudare sos trasferimentos illìtzitos de dinare a s'èstero, sos finantzieris de su Cumandu de sa Guàrdia de Finàntzia de Casteddu ant compudadu sas operatziones fatas in un'agentzia casteddaja pro imbiare dinare a s'èstero, servìtziu impreadu mescamente dae tzitadinos istranzos residentes in Sardigna chi no ant unu contu in banca. Sos militares an iscopertu chi custa agentzia in pacas dies at ritzìviu òrdines pro imbiare sessanta miza euros in contante dae trintunu clientes. A lis ponner sisuddis sun istados su tantu artu meda de operatziones in pacu tempus e su tantu versadu chi fit prus de nobichentonovantanove euros e novantanove tzentèsimos chi est su tantu impostu dae sas normas antiriciclàgiu. Duncas sa Finantzia at postu a su mere de s'Agenzia e a sos clientes santziones chi andant dae tremiza a chimbantamiza euro. Ma custa no est sa prima agenzia pro imbiare dinare a s'èsteru chi compudat su cumandu provinciale de Casteddu. In sas dies coladas a un'àteru mere l'an postu una santzione pro aer fatu chent'e deghe trasferimentos de dinare pro prus de novanta miza euro fatos dae barantaduos clientes. Unu guvernu chin sa Lega a sa ghia. Amus a fagher un'opositzione firma ma pro fraficare e non pro distruere. A lu narrere sun sos cussizzeris de su centro-sinistra in d-una cunferèntzia pro s'imprenta fata a pustis de s'eletzione de su presidente de su Cussizzu regionale nou, s'abocadu, s'aligheresu Michele Pais. Gianfranco Ganau, presidente de su Cussizu in sa legisladura in pessu acabada, at nau chi an a esser prontos a collaborare in s'interesse comune e a sinzalare totu su chi no andat bene. Mi paret però, at concruiu Ganau, chi sunt craros pro totu sos ritardos in sa naschida de sa Giunta e in sos traballos de sa maggiorantzia. Pro Massimo Zedda, candidadu a sa presidèntzia de sa Regione, Solinas est dande a bìdere chi est in dificultade e custu no est profetosu. In campagna eletorale nos semus impinnados totus a garantire paridade in sos esecutivos, sutalìniat Zedda, e mi iseto chi Solinas mantenzat sa paràgula e nòminet assessoras fèminas, a dispetu de su chi si leghet in sos giornales. Paret craru puru chi si sun custos sos tempos in medas matèrias amus a èssere nois de s'opositzione a fàghere sa proposta polìtica. Pro Francesco Agus de Campo Progressista, su centru-destra leghista est andande a dae in antis chin su mètodu Achille Lauro, Prima unu cantu de giunta, a pustis s'eletzione de su Presidente de su Cussizu e galu a pustis s'ateru cantu de sa Giunta. Su centru-sinistra no at a istentare a dare a ischire sa partimenta in grupos consiliares e sa rapresentàntzia sua in s'ufìssiu de. A pustis de tres votassiones, una paja 'e dies pro meledare e pro sas tratativas polìticas, custu manzanu su Cussizu regionale at eletu su presidente suo. Est Michele Pais, cussizeri regionale de sa Lega, chi at àpiu trintases votos, totu sos de su centru-destra. Ses votos los at picados Elena Fancello de su Movimentu Cinque Stelle e duos Antonello Peru de Forza Italia chi l'aiat inditau comente candidadu suo a sa presidèntzia Sèighi sas ischedas biancas. Una eletzione chi sutalìniat su poderiu de sa Lega in sa coalitzione de centru-destra dau chi at fintzas tres assessores in sa Giunta Solinas. Pagu prima de s'eletzione est istau fatu de urgèntzia un'addòbiu de sa coalitzione de centru-destra, cando fit zae aperta sa sigunda sètia de sas sèighi legisladuras, pro evitare carchi sorpresa metzana in sa votassione, como tocat de nominare su restu de sos assessores chi como sun petzi chimbe. S'addòbiu fatu sapadu pariat de aer postu de aer isortu totu sos problemas, ma a cantu paret no est gai e sun addasiende s'atividade de sa Giunta ghiada dae su presidente Alitalia at cunfirmadu a sa Regione sa disponibilidade a bolare de Terranova pro Roma e Milano de su deghesete de aprile, chentza cumpensatzione finantziària, pro permìtere a sa continuidade aèrea nova de partire, a pustis chi sa Giunta regionale l'aiat suspesa pro evitare una protzedura de infratzione europea a cajone de s'espostu presentadu dae Ryanair. A Alitalia, sa Regione, Li at fatu una paja de dies fachet sa richiesta de sichire s'esempiu de Air Italy, chi at detzisu de bolare in sas tratas in continuidade chentza cumpensatzione pùblica pro un'annu, isetande chi sa Giunta regionale aeret ammaniadu unu progetu nobu de continuidade chin sa tarifa ùnica pro totus e iscalos in totu sos aeroportos italianos principales. Como Alitalia, chi depet isetare su via libera de sa Regione, at pediu cantu prima una mesa tècnica chin Air Italy, pro coordinare sas atividades in s'iscalu cadduresu e non si dare irfadu a pare. Sa cumpannia de bandera, in una nota, sutalìniat chi sa detzisione de non fàcher sos bolos in continuidade in Terranova, a pagu tempus de su dechesete de aprile, diat cajonare prus dannu de bolare dae e pro Terranova chentza cumpensatzione. Sos traballadores Eurallumina, custu manzanu, in ocasione de sa secunda sètia de su Cussizu regionale, ant manifestadu suta su Palatu in Carrera Roma. Pedint un'addòbiu chin su presidente de sa Regione Solinas e chin s'assessore a s'indùstria. S'obietivu est de isblocare sa vertèntzia de sa fàbrica de Portovesme e permìtere a sos operajos de torrare a traballare in sa lìnia produtiva firma oramai de medas annos. Sa RSU at iscritu una lìtera aperta a sa Giunta regionale ube sutalìneat chi est netzessàriu chi siant operativos fintzas sos diretores generales e sos collaboradores de sos entes chin sa cumpetèntzia in sa protzedura, ambiente, sanidade, indùstria, urbanìstica e traballu. Sos operajos pedin s'impinnu de su guvernu natzionale chi pro su dechioto de aprile at programmadu un'addòbiu chin sa Rusal, sa multinatzionale de s'allumìniu mere de sa fàbrica. In Frevàriu ant fatu sa cunferèntzia de servìtzios chi aiat pedidu a sa propriedade àteros aprofundimentos supra s'impatu sanitàriu de sa produtzione e pro cussu sa Giunta in pessu essia no aiat autorizadu sa valutatzione de impatu ambientale netzessària pro torrare a cumintzare sa produtzione Ma una borta chi sa Regione at a dare sa via, bi cheret su parre de su Ministeru de sos Benes Culturales chi est vinculadu. At interessadu Nùgoro puru s'operatzione contra sa 'ndrangheta fata in totu Itàlia dae sa Questura de Catanzaro, dae su Commissariadu de Vibo Valentia, chin s'azudu de su Servìtziu Centrale Operativu de sa Politzia de Istadu e chin su coordinamentu de sa Procura Antimafia de Catanzaro, Su provedimentu de custòdia cautelare est arribbau a una pessone, dae meda, presoneri in su càrcere de Badu 'e Carros pro àteros reatos. Sas pessones arrestadas sunu trintunu e an a deper rispònder de sos reatos de assòtziu a delìncuere de tipu mafiosu, cuncursu esternu in assòtziu mafiosu, estorsione, dannegiamentu e portu illegale de armas e esplosivu, Lesiones pluriaggravadas e gai sichinde. Pro s'operatzione chi at pertocau fintzas sas provìncias de Règio Calàbria, Palermo, Roma, Bologna, L'Àquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Milano e Ùdine an impreau prus de duchentos agentes. S'inchiesta, coordinada dae sa Procura Antimafia de Catanzaro, direta dae Nicola Gratteri, at bocau a pizu su tentativu de sa 'ndrina de sos Piscopisanos de intrare a su postu de sos Mancuso chi dae semper ana su podere in su territoriu de Vibo Valentia. Pro Christian Solinas no est totu in locu paris su caminu pro arribare a facher sa Giunta, pro como est resessiu petzi a definire chimbe assessores. Chin duas delegas a Forza Italia, una per òmine a Lega, Fratelli d'Italia e Psd'Az. Pariat chi in s'addòbiu de maggioràntzia de sàpadu sas chistiones fin torradas in bonu a pustis de sa detzisione de atribuire a sa Lega sa presidèntzia de su Cussizu chin s'eletzione eris de Michele Pais e de sa partimenta de sas dèlegas mancantes, duas a sa Lega, duas a sos Riformadores, una a Psd'Az, UDC e Sardegna Ventiventi. De custos assessoraos tres, a su mancu, dian deper tocare a sas feminas. E a cantu paret est propriu custu su problema chi depet isorber su presidente Solinas e no est nau chi pro su sechi de aprile, die de sa setia de su Cussizu regionale resessat a aer sos numenes pro cumpletare sa Giunta. S'eletzione direta de su presidente de sa Regione no est serbia duncas a evitare tratativas che a sas chi amus connotu in sa prima Repubblica mescamente cando est espressau dae una maggiorantzia tropu ampra, cussa chi pariat una maggiorantzia blindada chin trintases cussizzeris de sessanta pro como est brigantina e non resessit a detzidere. Su setore mecànicu in Sardigna est istentande a torrare a surcu e perdet su zero vìrgola nobe pro chentu de sas impresas. Sunt aziendas chi traballan in totu sos setores chi pertocan su metallu, imballàgios lèpios, iscàtulas e àteros istèrgios, infissos, produtos pro s'edilìtzia, mezos de trasportu, computer, aparèchios domèsticos, metallurgia pesante. In Sardigna sunt prus de tremiza sas impresas de sa mecànica chi dan traballu a prus de doichimiza addetos Prus de duamiza sunt impresas artesanas. Sos nùmeros s'acatan in su documentu Meccanica, imprese, artigianato e specializzazione dei territori a fine duemiladiciotto, ammaniau dae sos Ufìssios Istùdiu de Confartigianau Sardigna. Sunt datos chi pertocan sa nàschida e sa morte de sas impresas in Sardigna e contan sa crisi de su setore chi intre su duamiza e dechesete e su duamiza e decheoto at pèrdiu su zero virgola noe pro chentu e su unu virgola sete pro chentu intre sas impresas artesanas. In sas provìncias sardas una minimada de importu la tàpiat sa provìncia de Aristanis chin su chimbe e mesu pro chentu sichia dae Casteddu, Nùgoro e Tàtari. Antonio Matzutzi, presidente de Confartigianau Impresas Sardigna, nat chi custos datos ponen in pistichinzu ca sun sinzale de una pelea chi galu sas impresas minores e mèdias no an superau pro neche de sa crisi e de una congiuntura econòmica chi paret. In Sardigna est dande ite pessare s'annùntziu de su presidente americanu Donald Trump de pònnere dàtzios a sos produtos europeos in risposta a sa detzisione de cuntzèdere azudos de Istadu a su grupu aeronàuticu Airbus, cuncurrente de s'istadunitense Boeing. Intre sos produtos chi dian a patire pro custu provedimentu b'est su casu berbechinu romanu, pròpriu in custu mamentu chi sa filiera late e casu est chircande de torrare a pònnere in motu su cumpartu a pustis de sas protestas de su prètziu de su late. Si Trump b'at a resissire at a èssere sa morte de su setore ovinu sardu gai comente l'amus connotu fintzas a oje, nat su deputau de su Movimentu Cinque Stelle Pino Cabras. Est duncas netzessàriu e doverosu a s'apèrrere a produtziones novas, a mercaos novos chi non siant aligaos a su casu berbechinu romanu chi dipendet, petzi, dae su dòllaru. Amus a subire dannos econòmicos e finantziàrios e duncas est arribada s'ora de pompiare a sa cumbenièntzia nostra. Sa prospetiva de dàtzios novos pro sos produtos europeos ghetat pore in tota Europa, concruit Cabras. Ma depet èssere unu sinzale forte pro s'economia sarda chi depet acatare in presse mercaos novos pro su casu nostru. Oje in Nùgoro ant presentau sa manifestatzione Cada contu, sa rassigna de s'ISRE, s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu, dedicada a su fumete e ammaniada in collaboratzione chin su sòtziu culturale Betistòria. Sos fumetistas e sos autores an ispricadu sos progetos e su programma de sa rassigna chi ch'at a acabare in Sant'Andria. Cada contu est naschiu chin sa punna de promòvere su mundu de sos fumetos fatos in Sardigna. Est cumintzadu s'oto de aprile e pro chimbe dies sa tzitade de Nùgoro est residèntzia artìstica. Est istranzende chimbe artistas iscenegiadores, iscritores e disegnadores. S'iscritore Einaudi Junior, Andrea Pau, su disegnadore casteddaju Guido Masala, su disegnadore Disney Marco Meloni, su eMonkeys Enrico Pilliu e in fines Jonathan Fara, disegnadore de Davvero. S'obietivu est de intrare in sas pinnicas de su territòriu a manera de crompire una produtzione artìstica-culturale, Sos chimbe autores sunu travigande sos caminos de s'ìsula, moghende dae Nùgoro pro collire istòrias, testimoniàntzias, contos, esperièntzias de bida. Cada contu cumintzat in aprile e ch'at a acabare in atonzu, cando in Nùgoro s'ant a addobiare sos printzipales fumetistas sardos de sos ùrtimos bint'annos, narat Manuelle Mureddu, diretore artìsticu. Chin s'ISRE semus fravicande una cosa importante e custa editzione est petzi su printzìpiu de unu percorsu. Esserci sempre, custas sas paràgulas chi at seperadu sa Politzia de Istadu in ocasione de sos chentu sessantasete anniversàrios de sa nàschida e de su sessanta de sa costitutzione de su chi a tempos de tando si nabat Corpus de Politzia Feminile. In Nùgoro sa cerimònia l'ana fata in su Museu Etnogràficu, unu picheto de onore at saludadu sas autoridades militares, civiles e religiosas. Su Questore Massimo Alberto Colucci at dadu su benevènniu a su prefetu nou de Nùgoro, Anna Aida Bruzzese. Ana letu sos messàgios de su presidente de sa Repùblica, Sergio Mattarella, e de su capu de sa Politzia, Franco Gabrielli. Su questore Colucci in s'interventu suo at sotalineadu su significadu de sas paràgulas èsserci sempre. Sa Politzia de Istadu difatis est impinnada, a costazu de sas istitutziones e de sos tzitadinos, pro garantire sa seguresa a trechentossessanta grados. In s'ùrtimu annu in provìncia de Nùgoro sos reatos sunu minimados fintzas gràssias a sas operatziones de preventzione, ammaniadas dae sa politzia paris a sas àteras fortzas de s'òrdine. Sa questura de Nùgoro e sas articulatziones suas in su territòriu ant fatu otomiza duchentos batòrdighi servìtzios de patuglia, in prus de cussos fatos dae sa politzia istradale, ant compudadu barantasete miza otichentos chimbanta tres mezos, identificadu sessantanove miza e novantatres pessones. Sas dinnùntzias sunt istadas a mille chent'e deche, sos arrestos novantanove. Particulare s'impinnu de sa politzia pro garantire su diritu de manifestare in ocasione de sa protesta de sos pastores. Un'àtera pelea addàsiat sa continuidade aèrea de s'aeroportu de Terranova pro sos de Roma, Fiumicinu e Milanu Linate. Sa detzisione de Alitalia de volare dae s'iscalu gadduresu chentza cumpensatziones econòmicas arriscat de ispìnghere Air Italy a rinuntziare a bolare in sas tratas in continuidade chentza azudos pùblicos. Rossen Dimitrov, dirigente de Air Italy, at sutalineadu sas dificultades chi diat cajonare Alitalia bolande dae Terranova. Diat èssere una cuncurrèntzia chi fachet dannu a ambas cumpannias. Air Italy, difatis, at detzisu de garantire sa continuidade de s'aeroportu Costa Smeralda, ca in cue at sa base operativa e medas dipendentes, chi sun garantios si sa cumpannia est operativa dae cuss'iscalu. In s'interi su ministru de sos Trasportos Toninelli e su presidente Solinas sun esaminande pròpiu sa continuidade aèrea. S'obietivu de sa Regione est de resessire a afirmare su regime nobu chi diat dèpere cumintzare su dechesete de aprile dae Casteddu e S'Alighera. Isetande chi su presidente de sa Regione Christian Solinas nòminet sos assessores chi mancana pro cumpletare sa Giunta, diat parrer chi pro como Nùgoro barret fora dae sas nòminas detzisas in sas primas dies de atividade de sa 'e sechi legisladuras. De sos assessores, battoro sunu de su Sud Sardigna e unu gadduresu. Su presidente de su Cussizu Regionale est saligheresu, mentres su presidente Solinas est de Casteddu. Potet dare chi in sas nòminas galu a fàchere bi siant pessones nugoresas e aristanesas, ma pro como si cunfirmat su pacu pesu polìticu de su territòriu de Nùgoro e de àteros, che a su 'e Aristanis e su 'e s'Ozastra. In Cussizu puru su bonu de sos cussizeris, barantasete, sun de sas provìncias de Casteddu, Tàtari e Gaddura. Una Sardigna ue si cunfirman fortes sos territòrios de Casteddu e de Tàtari, mentres sa parte centrale de s'ìsula Est isetande polìticas pro parare fronte a s'ispopulamentu e a sa desertificatzione econòmica. Custa a oje sa fotografia de sa situatzione polìtica regionale. A su mancu a livellu istatìsticu, ca ja s'ischit chi pro rapresentare unu territòriu non semper bastat sa provenièntzia geogràfica de un'assessore o de unu cussizeri, ma bi cherent polìticas cumpartias de sa Sa Federenergia Cisal sichit sa protesta pro sa possibilidade chi s'Enel apartet a fora sa bardiania de sas digas sardas, unu provedimentu chi interessat sa centrale de su Taloro in su bacinu de Gusana. Cras, su sindacau chin su segretàriu regionale Franco Peana, at a fàghere una manifestatzione de mesudie a sa una indennantis de s'intrada de s'impiantu e at pediu sa presèntzia de sos amministradores locales. In s'ìnteri, sa Segreteria Natzionale de Federenergia Cisal at imbiau a s'Enel una lìtera de intima supra sa detzisione de sichire, a pustis de pacos meses de isperimentatzione, in s'afidamentu de su servìtziu a ditas esternas. Sa Cisal ammentat a s'Enel chi custa detzisione annullat, chentza pedire parre, sos acordos contrattuales iscritos in sa lìtera de s'Enel a sas organizatziones sindacales in matèria de atividades de sos traballadores bàrdia digas cunfirmadas in su mille novichentos otantanove. In prus su sindacau sutalìneat chi sa detzisione de s'Enel supra sa bardiania no est istada cuncordada chin sa Cisal Federenergia, chi in sa lìtera formale intimat a s'Enel de non tzèdere a tertzos su servìtziu e cunfirmat chi ant a cunsiderare s'azienda responsàbile in casu de problemas e de cada dannu pro neche de una gestione de su servìtziu fata chentza garantzias chi sunu netzessàrias cunforma a sa normativa in De su bintibator a su bintises de maju sos tzitadinos de s'Unione Europea depen botare pro rinnovare su Parlamentu Europeu, un'apuntamentu chi mai che a custa borta depet detzìdere su destinu de s'integratzione europea. De custu an faveddau oje in Nùgoro in su dibàtidu Voteu, Vota per l'Europa, fatu in s'auditòrium de su Museu Etnogràficu e promòviu dae su Comune de Nùgoro paris a su Cussizu de sas Autonomias Locales e a su sòtziu Focus Europe. A s'adòbiu an partetzipau su presidente de su CAL e sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, Fabio Roccuzzo, diretore de Focus Europe, sas dotzentes universitàrias de Diritu Internatzionale Gabriella Ferranti e Maria Cristina Carta. Ischinde in cantu amministradores chi est importante a esser tzitadinos europeos e chi tocat de informare supra sas oportunidades e sos valores de esser in Europa, at nau Soddu, cherimus cumpartire unu mamentu de meledu e de dibàtidu e nos cherimus impinnare a manera direta in sa campagna pro sas eletziones de su Parlamentu Europeu pro chi s'Europa podat abarrare unu progetu permanente chin sa partetzipatzione de sos amministradores locales e de sos